ndị Igbo na-adị na-atụ n'ilu si na ikwu amaghị ibe atụọlụ ya aka biko o nwe okwu na-adị na-abịa m n'isi okwu a bụ ọ bịa o teego ọ na-abịa m n'isi na-ignore ya ị mago onu m sị oyi a ka mma bịa kọba ọnlaịn ke ụdị ịka ọ bụ ya ịghọta m na-agwa gị ka eziokwu sị ọ nọkata m gbanye kamera m bịa kọba ụdị ịka a ke ebe ịka a si abịa m n'isi nwanne m amarọ m ebe okwu a si abịa ọ ya ka m si ka m weta ka ị welukwa ka ị tụlee ya ka m ya pụọ m n'uche m anwụọ ọ si m gwa ndị mmadụ na ọ na fa amarọ na o nwe ndị tradishọnal ka ndị fada wee dị asọ ọ bụrọ mụnwa na-ekwu okwu a bụ na ka o si abịa m n'isi na-abịa m n'isi ngwa ihe me taata bụ na eteta m ebe 5 okwu abịakata m n'isi bịakata m n'isi si ihe a abụrọnụ ihe na-ekwu online na na enwere serious thing a ya-ekwu m sị na ihe a abụrọ ihe m na-eji teta ụla taa m lalụkwa ụla teta ebe 8 je nyụsịa mamịrị ozugbo okwu a bịaba m n'isi si m ọ na m amarọ na o nwe ndị tradishọnalist ka ndị fada dị asọ na-asị m okwu anwa na-asị m na m ma mụ kwuo ya amara m ihe amara m ihe gbasara mụ na ndị tradishọnalist biko ọ sịkwa m gwa ndị afụ fa na-atụkwa nzu maka na eji maka amara m o ị mago onu Ah. onye akụ a dị ukwu si ada ọ sị m gwakwa fa fa na-atụkwa nzu na m gwa fa na fa amalụgo ihe okwu mụ kwusaa ya na ndị ọ na-agwa na-agwa na ndị m kwusaa ya ịghọta ụdị ihe afụ m kwuodo okwu na onu ọbụla m si kwuo ya na ndị m kwulụ ya maalụ as in m kwuodo okwu onu ọbụla m si wee kwuo ya na ndị nwedo okwu si ya na fa ma na ka o si sị m kwuo ya so m sị na m ama ekwudo okwu ọ pụtazi abịa blọkụzie m iru ọ pụtazi abịa blọkụzie m iru ka asambodo eti m na-ekwu okwu nwere ihe wesịa m iwe ka m na-ekwu okwu kpalakwukwu a na-ekwu kpalakwukwu mechie ọnụ ka m kwuo okwu so na ka o si sị m kwuo ya mụ gwakwa ndị mmadụ na ọ nwekwa ndị na-atụ nzu ka ndị fada wee dị asọ mụ gwakwa ndị na-eme tradishọn mụ gwakwa fa fa jisikwa ike bụ ndị afụ dị asọ ndị a na-ada emerụ emerụ ọ sị m na m mala ndị o nwe ndị dịkwa asọ ka ndị fada wee dị asọ ọ kịta ka m ma ihe kpalakwukwu a na-ekwu bịa nwa okorobịa gee m ntị iti ịgwọ ọgwụ ịgwọbago ọgwụ iti ime omenala imewago omenala ịmara chi nke ị la-efe o nwere ihe unu na-emisi o nwere ekpere nwoke la-ekpe l'ụtụtụ ma ihe sikarịara gị ike i kpesịa ekpere ahụ ị bịa jụọ onye a la-akpọ urom i were ọkụkọ jụchaa onwe gị ma irola asị karịa ị jụpụta urom ị tụfuo ya ile amawe but let me tell you dibịa dị 10 na 9 bụ ndị ohi ị nwere ike ịgara dibịa ugboro 100 ara agwaghị gị onye ụwa gị nye oriri nke a gaa mana ị needịrị nweta ka e si ekpe ekpere ị pụta ụtụtụ i teta i were mmiri tiri ọnụ gị wụpụta ya four times wụwụ fịa wụwụ fịa ị saa ihu gị four times i weta ọjị by 9 ọ 9:30 anyanwụ apụtago obere i were ọjị otu a zoo l'ihu anyanwụ sị anyanwụ l'ọ gụ wụ Chukwudị Nwabike onye otu Kristi onye Owerre Ezukala ị na-akpọku mmụọ ndị na-egbu mmadụ na-akpọku mmụọ ndị na-eweta ọnwụ ike la-akpọku mmụọ ndị na-eme ka mmadụ la-ata afụfụ la-akpọku mmụọ ndị na-eme ihe ọma la-akpọku mmụọ ndị na-eme udo i wee welie ọjị a l' anyanwụ sị mmụọ ndị na-eme mmụọ ndị na-egbu mmadụ ha biko na igbunube nkwa nwoke igbunubehụ nwaanyị ha haa gị aka ka i mee ụwa gị na ị la-akpọku ezumezu ndị gị na ha kwa eme ihe ndị ndị gị na ha bụ age mate ndị e gburu l'ike ndị a kpọrọ ọkụ ndị chọrọ ịpụta wee mee ha abortion na ha biko na ha chakwara gị ka i mee ụwa gị na iji nkwe nke nwoke iji nkwe nke nwaanyị ị kpọọ mmụọ ndị na-eme ihe ọma sị ya ka gụnwa wụ Chukwudị onye otu Kristi la-apụta biko ha wetara gị ọgamnihu ha wetara gị ihe akụ akụ ihe enwe enwe la agba ha aka eke ụmụnna nwezuo akụ atụ ahịa n'ọnụ iji nkọ nke nwaanyị iji nkọ nke nwoke la ihe ị la-achọ bụ ihe ọnụ la-eri i mechaa ya i zoo ọjị otu a zoo ya otu a zoo ya otu a zokwa ya otu a ị kpọọ mmụọ ikwu nne gị kpọọ ngele kpọọ nwa ọkpụ ukwu kpọọ nwa ọkpụ nta kpọọ agwụ ukwu kpọọ agwụ nta kpọọ ikenga nna gị ha ji dị ebube kpọkuo mmụọ bụ unu kpọkuo mmụọ nọ l'okporo ụzọ sị ha ha bịa taa ọjị na o rukwe ka ọ na-eru ọchọ nke ga-eme gị nke ga-eme ya bịa la ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwọnwọ ọsọ la nwa nkwe nke ị mara akwala akwa ka ị la nwa i mechaa ya ị wadị ọjị debe l'ala ị tụpụrụ ha nke ha taa ị gabara onwe gị nye ogodo ekpere ga la ekpere ụtụtụ ma ọ nọkata ihe sibe ike la things adịghịzi ka ọ dị ọ bụrụ ọ dị time ka e l'ezu ọjị l'anyanwụ ọ la osigo ike imechakwa ya ịma ebe nke eji ara nwaanyị ijuo uriom o nwere ihe a la-akpọ mmadụ iju uriom nke a ka e nwere ike ịchatị m na amụ nwa gwazie mmere social media mala ọ bụghị m ịghọta emecha ifu ihe dị iche ada ezu ọjị l'anyanwụ kwada ịghọta e, o nwere ihe wụ o sibe ike kwụrụ ọtọ zuo ọjị n'anyanwụ na ọma anọ mala e l'etukwu ala were agọ ọjị mana ya wee kpere onye kpere onwe ya e l'etukwu ala were agọ ọjị mana o sie ike ọta ibili zuo ya n'anyanwụ gosiri iwe la-ewe gị mana a chọọ ịgọ ọjị e l'etukwu ala zokwa ya n'anyanwụ a mana ịkwụrụ ọtọ wụ la na ọ rịwa arụ ịghọta o nwe ihe na-amụta emee social media nwa gị ogwu anyị na-adị